nwanne ndewo ndewo kekime adị m mma gị nwakwanụ kedu
Hmm. Ah, ihe dị ana m anya moto kịta O, ị nọ n'ụzọ? anọ m n'ụzọ Ee.
Kedu ebe ị na-agakwanụ?
ana m aga Pittsburgh Oo ya o. Chai. Kee ka eke si anya anwụ taa. Eji m aka na ihe niile na-agasịrịrị werere. Mm, mm. daalụ sọ daalụ ị gakwara ụka taa Mm, ah, ọ dị mma nnọọ daalụ sọ daalụ ya gazie ya gazie kekwanụ onye ị na-aga ịhụ ebe ị na-aga ọ wụ ị na-aga izute em, ezinụlọ gị
mba ọ ọ um, nwanne m nwanyị o ya ọ dị mma ọ dị mma ahụ bụ otu onye otu onye n'ime ihe na ezinụlọ gị nọ nnọọ daalụ daalụ sọ daalụ anyị na-atụ anya na mm, na ndị ọzọ ga-esonye na ya- na nkata anyị ga- anyị na-aga ịkpa na mgbede a Mm. Ọ ugbu a ka ị hapụrụ ụlọ ka o teela? O o o teela. O o a- a- Ya ya bụ bụ na na- ebe ị na-aga tere aka. Yeah, uh, four hours. Amara m ha nọpụ na Ewe awa anọcha. awa anọcha.
Ah, Ya ị ga ị ga-anya ị ga-anya ụgbọala awa anọ. Ee, chai. Nsogbu adịghị. nsogbu adịghị na-elerukwa anya o si lerukwa anya n'okporo ụzọ awa anọ an- a- awa anọ awụghịkwa obere ihe Mm. ee chai chai eji m aka na ị hapụkwara n'oge
Ee, apụ m n'oge. ọ dị mma ọ dị mma nnọọ Daalụ. Daalụ nwanne, daalụ. Chai. Ama m ah, ka anyị lewe n'anya mara ma o nwe ndị ga-abata. Eji m aka na ị chetara m ah, isiokwu anyị ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya taa.
Mm, maka gịnị? ee anyị na-ekwu maka ebe anyị si ma ọ bụ ebe a mụrụ anyị ebe anyị nọ wee too ee ebe anyị nọ wee too ya bụ um, ile anya na um, onyonyo ị ga-ahụ ya bụ isiokwu Eh, anyị ma ma ama dee ya na bekee wonders of my hometown ya bụ ebe i si ma ọ bụ ebe a mụrụ gị ebe ahụ ị nọ ebe ahụ ị nọ wee too ma ọ bụ ebe i bi ugbu a ị ga-agwa anyị ihe gbasara ebe i bi ugbu a ma ọ bụ ebe a mụrụ gị ma ọ bụ ebe ị toro gwakwanụ anyị ihe kacha masị gị maka ya bụ obodo maka ya bụ ogbe ebe i bi ma ọ bụ ebe a mụrụ gị ma ọ bụ ebe i si ị na-aghọta hmm. ọ dị mma daalụ ya bụ isiokwu anyị taa ee ka anyị lewe n'anya mara ma ndị ọzọ a ga-esonye n'ihe anyị na-eme taa hmm. Hmm. kedu maka enyi gị nwoke
ọ nọ na Miami oh. o nwere ike bịa taa ọ dị mma ọ dị mma ị ma na ụbọchị ụka ee mgbe ụfọdụ ife anaghị adị ife anaghị a- ọtụtụ ndị mmadụ anaghị enwe ohere n'ụbọchị ụka anaghị enwe efe Ee, ọ na-abụ ụbọchị ezumike mana ị hụgo n'etu ụwa anyị nọ n'ime ya dị ugbu a, o nwezi onye na-enwe efe ya bụ ụbọchị ụka ọtụtụ ndị mmadụ anaghị aga ọrụ e were ya ka a ga n- ga hụzie ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi ị ghọtara ọ bụ ihe ziri ezi ọ bụ ihe ziri ezi Eh, asị m ka m jụọ ị- ị ị kwuru na ị bụ onye ogidi ọkwa ya Ọ ebe ahụ ka ee
abụ m onye ogidi ee ya e- ebe ahụ ka a mụrụ gị
Mba, amụrụ m na Amerịka. o o ya o ee ya bụ ee, na ihe na isiokwu anyị nke taa i nwe ike kwuo maka ogidi ma ọ bụ ee Amerịka kwa ee nke ọbụla masịrị gị ịhọrọ mana ọ ga-aka ọ ga- ọ gara aka mma ma a sị na ịhọrọ ee ogidi wee kọrọ anyị maka obodo gị bụ ogidi ya ihe ya na ụfọdụ ihe ụzọ ihe ole ma ole ka wee masị gị na ya bụ ogidi ịghọtara hmm. mana ka anyị chewanụ ndị ọzọ ka anyị na-eche ndị ọzọ dị ka anyị na-enwe mkparịta ụka anyị a ka anyị na-echekwa ndị ọzọ hmm.
uh, gị nwa na uh, onye nkụzi Portuguese uh, unu Ka mụ na ahụ ya mechaa kwuo ee mba ezi- ezigara m ya m ozi mana m ọ- ruo ugbu a ọ zabeghị m Mm, ọ zabeghị m ruo ugbu a Mm. Mm. mana ka a na-elenụ anya o nwe ike mgbe ụfọdụ ị ma na mm, ihe a na-arụ karịrị mm, ikekwe ọ bụrụ na o nwebeghị ohere ịghọtala mm, Mm, nke ọ bụrụ na o nwebeghị ohere na ọ nya mere m, o zitebereghị m ozi ọ zabeghị m Mm.

ka anyị bido ya ee enyi gị nwoke nke ọzọ ee ọ wụkwa onye ogidi echefuola m ihe ọ- ọ gwara m Ọ bụ- no, ọ bụ onye Nnewi oo ọ wụ eziokwu ọ eziokwu ọ eziokwu echetala m ugbu a, ọ gwara m na ọ bụ onye Nnewi ọ ihe o kwuru ụbọchị ụbọchị ahụ onye Nnewi ka ọ bụ ọ eziokwu Ah, eziokwu. Ọ dị ka o nwe onye ọzọ na-esonye anyị ugbu a. Mm. nne ndewo
ndewo kekwanụ ọ dị ka Ahụ o nwe onye dị ọzọ o. na-esonye anyị ugbu a ahụ dị unuwa kwanụ gịwa kwanụ kedu
nsogbu aka ha nkụ nsogbu adịghị arahụburu m ụra ime ụra wee mete m O- o ya o, chai ekele dịrị Chukwu obi obi bụ anyị sọ aṅụrị na ị na-esonye anyị taa nne ndewo ndewo kekwanụ Ọ dị ahụ ụmụ dị onye ọ na-esonye anyị ugbu a ahụ dị unuwa kwanụ gịwa kwanụ kedu

eche m ya ma ị pụọla mana aka m na-ahụ gị ọ dị mma ọ dị mma a- anyị nwere ike ibido ọ dị m ka ebe a dị atọ ee i- ihe ọ- ihe ọbụla a na-eme ya bụ na o nwee ike inwe isi o nwe ike ịga n'ihu n'ihe ọbụla dị atọ ee ị ma na i lee anya ọ bụrụkwa na n'ekwu ihe na ọ na-agbakarị atọ wee jidenwuo ite ya bụ ihe a ga-esinye esikwasa n'elu ya mm. ọ dị mma isiokwu anyị taa ya bụ na mgbede a bụ ebe onye si ma ọ bụ ebe a mụrụ onye ahụ ma ọ bụ ebe onye ahụ nọ wee too na anyị ga-akọwa maka ya taa onye ọbụla ga-ekwuru ọnụ ya anyị kọchaa maka ebe i si ma ọ bụ ebe mm, a mụrụ gị ma ọ bụ ebe ị nọ wee too ị gwakwa anyị maka mm, ihe na-amasị gị ihe kacha amasị gị ụfọdụ ihe kacha amasị gị mkpụrụ ihe ole ma ole kacha amasị gị maka ya bụ ebe ọ bụrụ na a mụrụ gị n'eluigwe ị gwa anyị ụfọdụ ihe kacha amasị gị maka eluigwe ọ bụrụ na a mụrụ gị na mm, eh, mba ofesi ị gwa anyị ọ bụrụkwa na a mụrụ gị n'ala Igbo ọ bụrụ na ị bụ onye China ị gwa anyị ị bụrụ onye ala Igbo ị gwa anyị n'ala Igbo a bịakwa n'ala Igbo ọ bụrụ na ị bụ onye mm, Nnewi ị gwa anyị ọ bụrụkwanụ na ị bụ onye Ngọ Ọkpụala ị gwa anyị ebe i si na Ngọ Ọkpụala ya na ihe na-amasị gị ebe ọbụla masịrị gị si si ọ wụrụkwa na i si n'ala ndị mmụọ nke ahụ ka dịkwa mma ị ga-agwa anyị ọ dị mma a na-ekwu ekwu a na-eme eme ọ dị ka m ga-ebido eji m aka na ụnụ na-anụ ihe m na-ekwu
Ee, mụwa na-anụ ihe ị na-ekwu. ọ dị mma maazị Ifeanyị ọ dị ka ị gbanyụrụ igwe okwu gị agbanyụ ị na-anụkwa ihe ihe anyị na-ekwu
Ana m anụ. ọ dị mma daalụ nwanne daalụ daalụ ọ dị mma ee aha m bụ Ọdụkọ Ositadịmma ee abụ m onye Eda ee Eda bụ ọ dị n'ala Igbo ọ dị na Ebonyi steeti ya bụ ebe a mụrụ m ebe a mụrụ m bụ ebe a na-akpọ Afikpo Ehugbo ya bụ Afikpo North local government ebe ahụ ka a mụrụ m ebe ahụ ka m nọkwanụ wee too ee tupu ehe mgbe m gụchara akwụkwọ gụọ ma nke sekọndịrị nke praịmarị sekọndịrị na mahadum sizi ebe ahụ wee gbapụ gawa ebe m nọ ugbu a bụ Lagos ya aga m ekwu maka Ehugbo ehe ihe na-amasị m maka ya bụ ebe a nọ mụọ m mm, ọ dịkwa nso na ebe m si o mm, ọ dị nso n'Afikpo na Eda bụ Afikpo South ihe na-amasị m ihe kacha wee masị m bụ na ebe ahụ anaghị achọ mmiri achọ anaghị achọ mmiri achọ ee ị ma na i chee echiche ee tụlechaa ya ị hụ na mmiri bụ ihe dị oke mkpa ee mmiri dị mkpa ụfọdụ ndị na-asụ oyibo asụ ya n'oyibo tụgharịa ya n'olu Igbo ọ bụrụ na mmiri enweghị onye iro ee ọkacha njọ mmiri a na-aṅụ aṅụ n'ihi na ugwu okwute gbara ya bụ obodo gburugburu ebe ọbụla ị kpara aka ọ bụrụ mmiri ya nke izi nke mbụ bụ gịnị na mmiri dị ebe ahụ anyị anaghị achọ mmiri achọ tupu ụwa bịa mepee otu ọ dị ugbu a nke bụ na a na-egwuzi mmiri a na-egwuba n'ime ala gwugide ee mmiri esi ebe a na-agbapụta tupu ya bụ ihe ọhụrụ agba um, ebido ịgbape mmiri ebe dị iche iche na mgbe ahụ ị nwere ike ịhụ n'okpuru okwute mmiri ga-esi ebe ahụ na-agbapụta mmiri a sikwa n'ebe ahụ na-agbapụta ọ bụrụ mmiri na-aga na-amụke na- na-acha nnọọ ka mkpụrụ mmiri ya bụ mmiri si n'elu igwe mmiri na-ezo ezo ya mgbe ahụ anyị anaghị enwe nsogbu mmiri ee nke abụọ bụrụ okwute juru ebe ahụ maka okwute ahụ ugwu juru ebe ahụ ee o mere nnọọ ee ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ụlọ mgbe ahụ ndị mmadụ anaghị agate ebe tere aka ka ha chọta ebe ha ga e, e, ebe a ga-achọta okwute mgbe ụfọdụ i gwuwe chọọ ime ihe na ntọala ebe ị ga-arụ ụlọ ka ị na-egwu ọ na-afịa ahụ ọ na-ara ezigbo ahụ inweta okwute ebe ahụ hmm? ya bụ ụzọ ihe abụọ ka wee masị m ọzọ dị ka ibe ya bụrụ omenala omenala i lee anya ee eh, n'ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a omenala adịzighị ka ọ dị ụfọdụ na-emezi omenelu mana ị bịa na Ebonyi ee eh, n'Ebonyi steeti ọ bụ ya bụ gburugburu ebe niile ị bịazie na ya bụ Afikpo ọ bụrụ Afikpo North Edda ama m Afikpo Ehugbo bụrụ Afikpo South Edda omenala ka siri ike ebe ahụ ee eh, eh, ụfọdụ ndị nwere ike ha nụ na omenala anyị siri ike na ọ ka siri ike ebe ahụ na ndị mmadụ a na-emesi ihe ike ebe ahụ asị na ndị a amaghị Chukwu maọbụ ndị a anaghị aka ụka mana ee eh, mmadụ niile ma na omenala abụghị ihe ọjọọ ị bịa ihe dị ka mmọnwụ mmọnwụ enwe enwe ebe ahụ o buru ibu o nwe nke a na-akpọ ma egede o ma ọkpa njenje ihe na enwe ọtụtụ ihe na ebe ahụ i jee gụọ maka ya bụ obodo bụ ma Afikpo North ma Afikpo South o buru ibu kedu ihe ọzọ ee ọzọ bụ na ị bịa n'ala Igbo ị ma na mgbe ụfọdụ ị naghị enwetacha mmiri ya bụ um, ihe dị ka osimiri ebe anyị akpọ ya gịnị enyim ya ebe ahụ ị bịa gbatụ nwa obere o nwee ebe ihe na a na-akpọ ndị bekee na-akpọ river cross ya bụ ị gbafee ya ọ bụrụzie ebe ndị mba mmiri ebe cross river ee ya bụ mmiri i jee ebe ahụ ma azụ o nweghị ihe ị gaghị enweta ebe ahụ ma aja nke e ji arụ ụlọ ee ihe ndị a bụ ihe na-amasị m na maka ya bụ obodo ebe a mụrụ m ya na ebe m nọ wee too ee ka m hapụkwanụ onye ọzọ ka o kwue mana a sị na nnu na-atọkwanụ ụtọ mana a na-ebukwu ya aga ahịa n'agbanyeghị ụtọ niile ọ tọrọ amaghị m ma o nwe onye chọrọ itinye ọnụ n'okwu a mụnwa bụ onye bidoro ya o nwee onye chọrọ ịgwa anyị ebe o si maọbụ ebe a mụrụ ya maọbụ ebe ọ nọ too ya na ihe kacha masị ya ụfọdụzi ihe ole ma ole a ma na o nwere ọtụtụ ihe ga-amasị gị ebe ahụ mana ị họrọ ọ bụrụ otu wụrụ abụọ wụrụ atọ wụrụ anọ ee ị gwa anyị
ọ dị mma em nwanne anyị nwoke Ositadịmma ị gbalịala Oh, daalụ nne. I- i kwuru nnọọ i kwuru ya ọfụma i kwutere ya otu ọ tọrọ ụtọ Em, anyị ga-achọkwanụ isoro nzọụkwụ gị were kwuo nke anyị ọ bụ eziokwu na o nwere ike ee mụnwa agaghị ekwutecha ọtụtụ ihe ndị m chere na-amasị m mana a ga-enwenata ihe na-amasị m maka obodo ebe m si pụta ya bụ achọrọ m ịtụnye ọnụ na ya bụ
okwu hmm. ọ m gaa n'ihu nne gaa
agbọ a gị nwe agbọ a gị nwe agbọ kwuwe nnọọ ọ dị mma ọ dị mma em aha m bụ Chibụzọ Nwanedo Odoziakụ Chibụzọ Nwanedo em abụ m onye Osina Osina bụ obodo ebe m si pụta Osina dị na Ideatọ North ọchịchị ime ime obodo a na-akpọ Ideatọ North dị na Imo steeti ebe ahụ ka a mụrụ m ebe ahụ ka m nọkwanụ wee too ya bụ na Osina ebe a ka m nọ gaa mee agụmakwụkwọ m n'ogo nke ọta akara ebe a ka m nọkwa hmm. wee gaa nke praịmarị gakwa nke sekọndịrị tupu m alụọ di wee bịa ebe m bi ugbu a wụ Lagos ebe a ka m nọzi wee gaa mahadum n'ogo nke BA na MA m nwetara na Lagos ebe a tupu m apụta Lagos dịka m si wee kwuo obodo m bụ Osina ebe ahụ ka a mụrụ m ebe ahụ ka m nọrọ too em, dịka nwatakịrị o nwegasịrị ọtụtụ ihe ndị na-amasị m oge ahụ otu bụ mmekọrịta mụ na ụmụaka ibe m ndị mụ na ha nọ na-eto em anyị nọ na-eme enwe ezigbo mmekọrịta dịka nwanne na nwanne oge ahụ anyị na-eto ọ oge mmemme dị iche iche dịka oge a na-eme ekeresimesi na ma ọkwanụ oge a na-eme ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ kraịst anyị na-adị na-agbawa egwu anyị ga-amụ egwu a mụọ ya bịazie kwado kwado na um, ụdịrị ejiji anyị ga-eji wee bupụta ya bụ egwu ka ọ masị ọtụtụ ndị mmadụ ee emewere m ya bụ ihe wee oge m mụkwara m mụtara ụmụ nke m Chineke mere m ebere nwa nke izizi m mụta bụ nwa nwaanyị otu a ka m sikwa were nyefee ya omenala ahụ n'aka akpọkwara m ya jee obodo m ahụ kwa maka na obodo m a ka m lụkwa di were kụzikwere ya na ọ dị mma isonye ụmụaka ibe ya na-egwu egwu na-eme ụmụ obere omenala ndị dị mma ha na-eme ee o sokwe were ụm- soro ụmụaka ibe ya bido ịgba egwu ahụ ya wụ oge a na-agba egwu ahụ anyị ga-ebido na-aga n'ụlọ n'ụlọ aga ebe a agba egwu achọrọ anyị ego achọrọ anyị nri eh, anyị richaa anyị sikwa ebe ahụ pụọ na-agagharị a mgbe a ga na-emecha ya ofu ụbọchị ma abalị abụọ ego anyị gbagote anyị ekee ya bụ ego mana ọ bụkwaha ego aha bụ mkpa anyị kama ọ mmekọrịta nwanne na nwanne ole aha anyị ha wee na-agba egwu ahụ oge ahụ anyị anaghị echefu onwe anyị ruo taa onye ọbụla alụọna di jewaracha mana mgbe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị ọ na-adị ka ee ọ na- ọ- ọ- ọ na-atọ ụtọ ọ na-atọ ezigbo ụtọ nke aha bụ ofu ihe na-amasị m anyị dịrị eme oge ahụ na obodo m nke ọzọ bụ erimeri ụdịrị erimeri dị n'obodo m na-amasị m tụmadụ ụkwa ma ị ma ụkwa ndị ọcha na-akpọ ya breadfruit ọ na-amasị m masịbiga m oke ya bụ mgbe ọbụla m chetara ya n'afọ tụmadụ oge ee a na-eme em, mmemme iri ji ọhụụ na ụmụ ihe ndị ọzọ ana m agba mbọ ya wụ oge ọgọst n'oge ọnwa ọgọst ahụ ka anyị na-eme nzukọ ụmụ nwanyị dị iche iche ma nke ndị ebe a na-alụ onye ahụ ya wụ nke ndị alụtara di ma nke nke obodo ma nke ụlọ ụka ebe onye a na-ekpere Chineke mgbe ahụ ka a na-emegasị nzukọ dị iche iche a na-ejikarị oge ahụ na-ala ihe na-atọkarị m ma m laa mgbe ahụ bụ na aga m eri ụkwa ahụ rie ya n'ebe ya bụ kwa ụbọchị kwa ụbọchị o nweghị ụbọchị na-agafe m aghara iri ụkwa ọ na-enye m ezigbo ọṅụ ụkwa ahụ na-adị n'obodo m o, mgbe ọbụla ị gagodu kịta kịta bụ ọnwa eprel ọ nọ mgbe ọbụla ị na-aga na ọ nọ n'ọnwa disemba ọ nọ mgbe ọbụla ụkwa ahụ so na ihe na-eme m m na-eji aga ụlọ ọ dị ka m ga-adọbirigodi ya otu ahụ asị na
ewe ọ dị nnọọ ọ dị nnọọ ka gị kwuwe mana a sị na ụra tọwa ụtọ e kwowe ya ekwowe nke a tọbụla bụ aka m asị nne biko kwuwe kwuwe kwuwe kwuwe kwuwe ọ ka njọ mgbe ị kwutere nke nri a nnọọ ị ma na a hụ ihe ka ubi e ree ọba ee asị m n'aka m asị nnọọ gị kwuwe gwawa anyị ma etu esi eshi ya bụ ohe na ya bụ nri ee mana ọ- oge ụfọdụ nri na-atọkwanụ ụmụ nwoke kai nne daalụ sọ daalụ rinne daalụ nke ukwuu daalụ ee ịgbalịala nne daalụ chai ee ọ dị ka onwe onye ọzọ na-esonye anyị em uche uche kedu onye bụ uche nwanne anyị ndewo ewo chi m e olu atọgbue m nke a na-atọ olu ihe a bụ olu ogene ee nwada uchenna nnọọ nnọọ anyị na-anabata gị na mgbede a daalụ na ị bịara daalụ nne ee ọkwa ị na-aghọta ihe anyị na-ekwu nwada uche Mba. ewo chi m e ọ dị mma ee ihe anyị na-ekwu taa isiokwu anyị ebe anyị gbadoro ụkwụ na-akpa ya bụ nkata ee isi sekpụ ntị n'ihe anyị na-eme taa bụ gịnị ee ebe onye si ma ọ bụ ebe a mụrụ onye ma ọ bụ ebe onye nọ too kedu ihe na-amasị gị kedu ihe na-amasị gị maka ebe ahụ i si ị nwere ike ịgwa anyị ụzọ ihe ole ma ole ee eh, na-amasị gị ee eh, ya ọ bụrụ n'olu iti n'olu ndị bekee ya bụ ndị na-agụ ha akwụkwọ ndị na-amaghị akwụkwọ asị ee eh, your hometown ee and what you like about your hometown ee ya bụ n'olu iti mana ọ bụrụ n'olu ndị maara akwụkwọ ndị gara ụlọ akwụkwọ ndị ma ihe ee ya bụ n'asụsụ Igbo ee ebe i si ya na ihe kacha masị gị ya ka anyị na-ekwu maka ya nwada uche ghọtala ehe biko ị nwee ike ịgwa anyị ee
Ọ dị mma.
Ehe, daalụ. Biko gwa anyị kedu ebe i si i nwee ike gwatụkwa anyị aha gị maka ụfọdụ ndị na ebe a ikekwe ọ bụrụ na ha amachaghị onye ị bụ na gị na ha ezutebeghị na mbụ gị na ha ezubeghị na mbụ i nwee ike ịgwa ha kọwara ha onye ị bụ kọwakwara ha ebe i si gwazie anyị ihe na-amasị gị maka ya bụ ebe i si ma ọ bụ ebe a mụrụ gị ma ọ bụkwa ebe ị nọ wee too Ee, o nwekwa ike sụọ ya n'ingili igbo ee dịka anyị ka na-ebido ebido ee anyị na-anabatakwa ingili igbo ee mana e mezie na-agawa n'ihu ị ghọtago ọ wụ na anyị amụcha ya bụ egwu anyị na-agba ee ehe anyị asụwazie naanị igbo ọ wụkwa na i nwe ajụjụ tupu ị na-ekwu gwa m ehe gaa n'ihu nne Ọ dị mma. Ị ị chọrọ ka a- a kwụnyere gị aja n'ukwu kedu ebe i si nwanne m ị bụ onye ihe na Ghana ma ị bụ onye Igbo ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo kedu ebe i si n'ala Igbo ị bụ onye mm, akọkwa nke dị na imo steeti ị bụ onye ọkụzụ nke dị na anambra bụ onye nsụka n'enugwu onye ebe Anọ m Anambra steeti. o ị bụ onye anambra steeti anyị nnọọ em nwanne m nwoke ifeanyị lekwa nwanne gị nwaanyị uchenna bụ onye anambra steeti kedu ebe i si na anambra steeti kpọmkwem ị bụ onye ogidi dịka ifeanyị omenyi nwanne m ị bụ onye ogidi enugwu ukwu onye enugwu ukwu na enugwu steeti ọ dị mma ọ na enugwu ukwu ka a mụrụ gị nne m kedu kedu ebe a mụrụ gị ndị bekee asị where were you born ọkwa ya asụtakwara m ya Um, Port Harcourt.
o a mụrụ gị na port harcourt ya na mba mmiri ọ dị mma daalụ ebe ahụ ka ị nọ too ọ na port harcourt ka ị nọ too Ah, Your eh, ehe ọ dị mma biko ị ị chọrọ ịgwa anyị maka ah, ọkwa Enugwu Ukwu ka ọ bụ Port Harcourt kedu ebe i bi ebi ugbu a um, Port Harcourt. o i bi na Port Harcourt ugbu a where you live now Oh, mba, mba, anọ, anọ UK.
n'ebe Anọ m UK.
o ị nọ n'obodo eliza mba ọ bụzi obodo Charles ugbu a ehe ọ dị mma ee gwanụ anyị biko kedu m ihe na ebe ihe na-amasị gị ma kedu nke ị chọrọ ịgwa anyị chọrọ ịkọ- ịkọrọ anyị ma- ma- eh, maka obodo eliza ya bụ uk ma ọ bụ port harcourt ma ọ bụ Enugwu Ukwu.
Um, Port Harcourt. Ọ dị mma gwa anyị maka Port Harcourt nwanne m gwa anyị ọ bụ ihe na ma kedu aha ya Wike na-amasị gị ee ihe gbasara Wike ka ọ bụ gwa anyị nnọọ ka ọ bụ maka m- mmanụ ihe na eh, ụgbọala gwa anyị kedu ihe na-amasị gị ka ọ bụ azụ ị ma na mmiri nọkwa na Port Harcourt ka ọ bụ mmiri nọ na ya gịnị na-amasị gị kedu ihe kacha amasị gị gwa anyị ofu ụzọ ihe ole ma ole amasị gị maka gị nwa uche uchenna ee ehe o nwere ike kọọrọ anyị ụzọ ihe iri na-amasị gị gaa Um, n'ihu nwanne m Mm.
Port Harcourt bụ um, hometown. Ehe, ọ dị mma. Kedu ihe na-amasị gị maka Port Harcourt?

Um,
peaceful. Anụghị m ihe i kwuru kwusie okwu ike biko nne m. Oo udo ewo chi m e ya bụ udo na-achị na Port Harcourt ọ Port Harcourt nke mgbe mgbe gboo ka ọ bụ ya mgbe i bi ebe ahụ ọ dị mma ọkwa ka o doo anya ya udo na-achị na Port Harcourt ya bụ ebe ahụ bụ obodo udo udo udo udo udo echi ihi anya ihi ụra i mechie anya gị abụọ wee hie ụra ọ dị mma daalụ nne kedu ihe ọzọ na-amasị gị maka Port Harcourt Um, nke mbụ bụ na udo dị ebe ahụ nke abụọ kwanụ
Okay, Port Harcourt bụ family. Oh, wait, Port Harcourt bụ
um, home, home. ya Um, ọ bụ ọ bụ ebe obibi gị ebe obibi ya ebe mmadụ nwere ike ibi ọnyanwa eh, ehe ọ dị mma maka gịnị gịnị mere i ji wee kwuo otu a ọ um, maka ehe
a nọ Port Harcourt mm, since I was a child.
kemgbe a mụrụ gị kemgbe a mụrụ gị kemgbe ị bụ obere nwa ee kemgbe ị nọ na nwata m eb- na Port Harcourt ka i biri ọ dị mma ehe ihe mgbe ahụ ị wụkwanụ obere nwa kedu ihe ndị ọzọ ihe ihe ị na-eme mgbe ahụ ị na-esu obiri mgbe ahụ ọ obiri ahụ ị na-esu ị na-esi mgbe ahụ wụ ihe ka masị gị ee ị na ị na kedu gwa m egwuregwu ndị kedu ihe masịrị ihe mere i ji wee họrọ nnọọ Port Harcourt wa- wee hapụ Enugwu Ukwu Um,
mba
ọ gwụla o nweghị ihe ọzọ Ah. Ọ gwụla, is that all? Ee. Ọ dị mma, ọ dị mma nne m, ọ dị mma. Ya bụ unu anụlanụ ee nwanne anyị nwaanyị sị na ihe na-amasị ya na- maka Port Harcourt. Port Harcourt nke mgbe ahụ maka na ọ nọghịzi na Port Harcourt ugbu a ọ gaala n'obodo Eliza. Ihe na-amasị ya maka Port Harcourt ya bụ ebe ọ nọ wee too ọkwa ebe a mụrụ ya. bụ maka na udo udo udo ị ma na ụmụnne m na ụmụnna m o nweghị ihe karịrị udo ee eh? o nweghị ihe karịrị udo akụ niile ị na-akpa ihe enwe enwe niile ị na-enwe ị na- i nwe eh, ma n'ụwa a ọ bụrụ na i nwecha ihe ndị a niile na i nweghị ike imechi anya gị ị na-ehi ụra idowe anya otu a na-ehi ụra nwanne akụ niile ị kpara wụ gịnị nshị ka ị kpara ee eh? ya bụ Port Harcourt amagbuola onwe ya maka na ọ bụ ebe mmadụ ga-anọ eh, o kuru mmiri ṅụọ wee tọgbọ iko ee eh, udo udo udo na-ebipụ mmadụ n'ụlọ na Port Harcourt ọzọ dịka ibi ọ sị na ọ ebe ọ nọ wee too ee eh, ikekwe ọ bụrụ maka na ebe ahụ o chetacha ezigbo nri ọ na-eri ebe ahụ etu ya na ezinụlọ ya si egwu egwuregwu nne m ndewo daalụ daalụ ana m ekele gị E- ehe nwanne anyị nwoke Ifeanyị ee ee, anyị ga-agbaghara nwanne anyị nwoke Ifeanyị ọ sị na ọ na-anya ụgbọala na ọ na-agakwanụ ebe ọ na-aga bụcha awa anọ ka ọ ọ na-anya maka mana etu o si wee hụ asụsụ Igbo n'anya na-agba mbọ ka ọ na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ka o ji wee sonye n'ihe anyị na-eme ee eh, nwanne m ịma na a sị na e too dike na nke o mere o mekwaa ọzọ a na-egbu achara achara na-eto ee eh, ebe ị gbalịrị wee sonye anyị anyị eh, sị ka anyị jụkwa gị ma ị nwekwa ike ịchụkwa aja ọzọ ee wee gwatụ anyị otu ihe na-amasị gị maka mm, ebe i si maọbụ ebe a mụrụ gị maọbụ ebe ị nọ wee too maazị Ifeanyị na-anụ ị nwere ike itinye ọnụ n'okwu nwanne m o Ah, ehe a daalụ nwanne ai odogwu ka ị bụ ee e too dike na nke o mere o mekwaa ọzọ nwanne kwuo kwuo kwuo gwa anyị kedu ihe na-amasị gị maka ebe i si ya bụ hometown n'olu iti Ee, ah, ndewo ndewo maazị Ifeanyị Ogidi na Anambra State Idemili North Local Government Uh, ha mụ m na Washington DC na obodo oyibo mm-hmm. uh, abịara m Ogidi uh, mgbe m pe mpe mm-hmm. wait no abịa m uh, mgbe m dị arọ anọ maka uh, Oh. achefugo m ha uh, ihe niile mee na mgbe a um, mana na Washington DC Hmm. um, ọ um, ọ nwee uh, ha nwee na obodo oyibo uh, mbe dị iche iche nwee uh, ndị Igbo ka uh, ka uh, mbe niile n'obodo oyibo ha bụ Washington DC Texas i mm. echi ndị Washington DC Texas i hmm, hmm. echefugo m uh, nke atọ m- mana ama m na Washington DC na Texas nwere ndị Igbo ka uh, mbe niile dị na Amerịka um, Mm. uh, achọ ka m kwuo na mgbe m pe mpe uh, uh, ma- mmadụ niile na Washington DC bụ uh, ha bụ ndị ojii Mm. Mm, mm. mana eh, ọ bụ ebe a ka a ma eh, enyi m Brian eh, mana eh, mma m na m- mma ya ha ma na um, mm, um, parent teacher conference uh, Oh, ha fụ onwe ha wee ha matara onwe ha ee ha matara onwe ha e, mgbe ha na-eyi um, akwa um, akwa Igbo ọ jụ fa ị bụ onye Igbo abụ onye Igbo e,
Ah, anyị ghọtara ihe ị na-ekwu ya ebe ahụ ka ha matara onwe ha mm, Mm. eh, ah, mgbe mgbe m bụ arọ ah, atọ afọ atọ Mm. afọ atọ mgbe ị dị eh, mgbe ị dị afọ atọ mm, mgbe m dị afọ atọ Mm. ah, mana um, ndị ojii um, ha ha amaghị mma ndị Nigeria uh, um, uh, they didn't like us I don't know how to say ya ndị Nigeria ha ahụghị ndị Nigeria n'anya uh, um, ahụghị anyị n'anya n'anya uh, uh, in uh, I don't know how to, uh, and mana um, mụ na Brian dị iche iche uh, um, na Brian na-asụ Igbo ọfụma ọfụma ha mụ fa na Abia mm-hmm. State no ha mụ fa ebe a oh. atụpụ ha na mm. Abia State wee fa ma uh, sụọ Igbo mana amarọ m asụ Igbo uh, mgbe m pe mpe mana uh, a- anụgo m um, mama m uh, nne nne nna m ha asụrọ bekee ọ sọsọ Igbo ka ha na-asụ

Ah, na-amasị m mm, na-amasị m maka Washington DC ya o nweghị ihe na-amasị gị maka Washington DC nri ihe na Washington DC anaghị amasị gị ụlọ n'ebe ahụ ndị bi ebe ahụ etu ha si ebi ndụ o nweghị nke na-amasị gị mm, o nweghị ihe masịrị gị ee
Uh, I'm not. I'm used to it, so I don't get the same. Uh, I don't get the same fire in my eyes that other people do.
Oh, ọ dị mma mana ihe na-amasị gị bụ na e nwere ndị Igbo na ya e nwere ọtụtụ ndị Igbo Yeah. na Washington DC na Amerịka ọkacha Washington DC na Texas ebe ndị ọzọ ọ dị mma Ọ ihe ọzọ na-amasịkwa gị bụrụ na e nwere ezinụlọ gị na ha na-akpa nkata ee dịka enyi gị nwoke ezinụlọ enyi gị nwoke Brian ọ dị mma daalụ mm. nwanne m daalụ ụnụ agbalịala ee ị gbalịala ọ wụkwanụ ihe na obere ihe ị ma na a sị na nwanne dị na mba hmm? etu ahụ ụnụ nọ n'ofesi um, na mba ofesi obodo ndị ọcha ebe ahụ ee ị hụ nwanne gị obi atọ gị ụtọ ee ọ bụrụ ihe a bụ ihe na-amasị gị ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ee ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ Daalụkwanụ o, daalụ. Ọ dị ka ọ gwụla sọ ndị sonyere na mkparịta ụka anyị nke taa ndị ọzọ nọzi na YouTube ha enweghị ike itinye ọnụ n'okwu ee dịka anyị si eme dịka omenala anyị si wee dị ọ na-abụ e mechaa mm, anyị ekwuo anyị a- enwee egwuregwu dị iche iche ee ya egwuregwu anyị nke taa bụ nke ndị bekee kpọrọ gịnị truth questions mgbe ụfọdụ o nwee ndị na-eme truth or dare mana nke taa anyị ga-eme obere truth question oge agakwalanụ oge agakwalanụ anyị ekwesịghị ịgafe otu awa ebe a taata hmm? ya bụ etu anyị si egwu ya bụ egwuregwu bụ gịnị a na-enwe ee eh, kedu ihe m ga-akpọ ya onye ọbụla ga-ahọrọ ọ bụrụ otu akara ma ọ bụ akara abụọ mana ebe ọ bụ na oge agaala ka anyị bidogodi n'otu n'otu maazị Ifeanyị nwee ike ịhọrọ otu Enwerọ m ike kịta kịta ana m anya ị na-anya ụgbọala ọ dị mma ee ihe mere bụ na aga m enye gị ihe na otu akara ka m nye gị nke atọ nke atọ ee ọ dị mma ee nwada uche nwanne m o U- ehe uchenna kedu nke ị họrọ
Um, wait, hold on. ee Ịhọrọ.
Kedu ịhọrọ? How am I? Ee,

Iri, iri na anọ. Iri na iri anọ. na anọ ọ dị mma iri na anọ ọ dị mma ya bụ atọ agaala ifeanyị iri na anọ uchenna mụ ahọrọ m iri mba iri na otu ka m were ka m họrọ iri na otu nne o, onwe onwe ehe ị- ị ị chọrọ ị ga-esonyekwa anyị na ya bụ egwuregwu ndị bekee kpọrọ truth ka m họrọ nụ nke anọ
anọ ọ dị mma mm. ya bụ onye ọbụla amarala nke ọ họrọ anyị zaa nnọọ nke a anyị achịkọ ihe na okwu anyị ọnụ ee eh, mechie nke taa maka na oge agaala oge agaala Ee. ọ dị mma onye ọbụla ma nke ọ họrọ o, ka anyị gaa n'ihu ka anyị hụzie ya bụ ajụjụ Hmm. nke atọ anyị ga-ebido anyị ga-eme ya n'usoro ee, usoro eji sụọ azụ ka ejikwa amịpụta ya Mm. kedu ihe kacha njọ i metụrụla n'ezinụlọ gị ee maazị Ifeanyị chetakwa na nke a bụ naanị eziokwu ka ị ga-ekwu onye tụọ asị ha sị na onye ahụ alaa ọkụ mmụọ ee ị ga-agba mbọ ka ị gakwa n'eluigwe ee maazị Ifeanyị kedu ihe kacha njọ ee ọ wụ ndị bekee asị the worst you've done mm, in your family ee chetakwa na onweghị onye ezinụlọ gị n'ebe a o ee anyị agaghị agwa ha biko kwanụ o. ee onye ọbụla werekwa ihe na kwachie ọnụ gị ma ọ bụrụ na ị nụ ihe na agwala mmadụ o ee maazị Ifeanyị Wait, you said the worst thing I've done in my family? ee i rere ụgbọala nne gị nne gị amaghị ruo taa gwa anyị ọ bụrụ na ị rere ala ala ụmụnna eh, o nweghị onye mana biko gwa anyị anyị agaghị agwa ndị ụmụnna o nweghị ihe um, lụọ ọgụ uh, na um, uh, with, um, gịnị ha na-akpọ with n- n'Igbo ya Ọ, na mana o nwee kedu ihe ị chọrọ ikwu ị nwee ike ịsụ ya na bekee anyị atụgharịzie ya ka ị ga-esi wee kwuo ya ka anyị hapụ ime ntapịa na-adịghị mma Mm. nothing. The worst thing I've done is probably fight with my siblings. oo gị na ewe chi m e ya ị wụkwa ezigbo nwa o ya gị na ụmụnne gị lụrụ ọgụ ya Yeah, ịlụso ụmụnne gị ọgụ mm-hmm. eh? hai ewe chi m e gịnị seziri unu mgbe ahụ kedu ihe na-ese kedu ihe butere ya bụ ọgụ achefugo m I don't even remember. ichefuola hmm. hai mana Ifeanyị etu esi elekwanụ gị anya ọ dị nnọọ ka ị were anụ nwanne gị mgbe unu na-eri nri wee taa ọ dị ka etu esi ele gị anya anụ bụ ihe na-amasị gị ọ dị mma kedu onye so ihe na ka anyị lee nke anọ ehe nne o ọkwa gị nwa bụ onye họrọ nke anọ ọ ya bụ Maazị Ifeanyị zacha nke ya gị nwa aza nke gị nke anọ ajụjụ nke anọ bụ kedu ihe kacha njọ ị metụrụla n'ụlọ ọrụ ewe chi m e n'ebe ị na-arụ ọrụ gịnị bụ ihe a kacha njọ ị metụrụla kemgbe ị bidoro ọrụ n'ebe ị na-arụ ọrụ Mhm. ị gara ọrụ n'elekere itoolu i denye na ị gara ọrụ ebe elekere asatọ ka ọ bụ na ị bịaghị ọrụ i wee tụọ asị sị na ị jighị ahụ biko gwa anyị ka anyị nụrụ chetakwanụ onye ọbụla nụrụ biko were nhị na kwachie ọnụ gị o nne o, Um, who is it? Me?
mba ọ wụ Odoziakụ. Ọ dị mma. Em, ọ, Ị na-anụ Ehe. ihe m na-ekwu? ehe, ugbu a anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Ugbu a ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọ Biko dị gwa anyị. mma. Ọ dị Ee. mma.
Ee, tupu m azawa ajụjụ ahụ, biko achọrọ m a- m nọ na-asịbu ka m wenie aka enu tupu Ee. anyị abata na nke anyị na-eme ugbu a. Achọburu m ikele Ifeanyị. Ee, Ehe. achọburu m ee, ịja ya ike sị ya Ehe. gaa n'ihu n'ihe ọ na-eme O- o- Mm. o- nwatakịrị a mụrụ na Washington DC ya Mm. na-agba mbọ na-ege ndị mụrụ ya ntị wee na-asụ Igbo nke ole o nwere ike ịsụtanwu ọ Ah, ihe kwesịrị iji wee too mmadụ na-asịkwa ya em, na anyị na-akwado ya na-asị ya gaa n'ihu na ihe ọ na-eme dị mma Ihe o mere tọrọ m ụtọ ka m na-asị ya Ifeanyị jisie ike n'ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ị ga na-esonye kwa mgbe kwa mgbe, eleghị anya anyị ga na-agba mbọ na-eme ka anyị na-akọwa gị ụfọdụ ihe ka ị Ihe. wee na-akwalitekwu ogo asụsụ Igbo ị na-asụ. Ya bụ nke a bụ nke izizi. A bịazie na em, Daalụ. aj- ajụjụ ahụ ị jụrụ m. Ee. ya bụ um, ihe kacha njọ m menugoro n'ụlọ ọrụ m Mm. Mm, ei, kedu ihe kacha njọ Em, ọ- ị ma na ịtụpenyetụrụ m azụ ọtụtụ Ee. mgbe ka ọ na-abụ ndị ọrụ aga m abịa n'oge e nwekwara Mm. nọ- n'ebe ndị m- ndị na-eche nche na-anọ ebe ahụ ka anyị na-anọ ede oge i ji were bịa na hmm. oge iji wee na ehe anakwa m ede mgbe m ji wee bịa maka aga m abịa aga m abịa n'oge ee nke ị ma na ọ bụrụ na e nyochawa ya e nwere ike sị na na onye a na ọ naghị ndị oyibo sị na onye habitual late comer otu e si asụ ya n'Igbo Ewee. Ọ na m na na m na-abịakarị ọ ana m abịakarị ọrụ n'oge ee m ewere Ee, na na-eji amara gị amara ee butuo mgbe m ji were bịa ọ bụghị oge a ka m bịa mana m ga-ebutu ya na ka ọ dị ka m bịara n'oge ehe nke aha Ee. bụ otu n'ime ihe ọjọọ m ma m na-emekwenụ n'ụlọ ọrụ m nke ọzọ bụkwa ee ana m adị na-alawa ọrụ mgbe ọrụ na-agbasabe em, maka na achọrọ m ịpụ ka m lawa n'oge ee e nweziri ike e nwee ka e si Mm. wee kpọọ m onye isi si wee kpọọ m mgbe m nọ n'ụzọ ee a- alaruogo m o, m sị anọ m n'ọbalị ndị na agara m gote ihe na m na-abịa na m na-abịa mana ọ bụghị eziokwu ya wụ okwu asị mgbe ọbụla ka m na-asị otu asị ma ọ bụ Ee, nke ọzọ iji were asị. gbachitere onwe m Nke mana ọzọ. ama m na ihe m na-eme adịghị mma Mm.
ọ dị mma nne daalụ daalụ egwuregwu atọgbuola m egwuregwu atọgbuola m ọ dị mma ka anyị le- ka anyị anyị laghachi ka anyị gaa hụ na ajụjụ ehe atọ anọ onye nke atọ azaala onye họrọ anọ azaala ya ọ fọrọ mụ na nwada uchenna mụnwa họrọ nke iri na otu hie ka a maranụ ewe chime kedu ihe kacha njọ ị gwatụrụla mmadụ Hai! ọ dị mma ehe mma icheta nke a nke nke nso nso a ee ehe o o doro onye ọbụla anya na mm, na izu ụka ole ma ole gara aga ka ndị anyị mere emere ndọrọ ndọrọ ọchịchị mee ntuli aka Mm, ehe mgbe a na um, ya bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị um, na-akpagharị ebe niile ọ ka nchọ- ọ ka njọ ndị chọrọ i- ndị na-achọ achọ ịchị Naịjirịa um, ndị na-aga kpagharị obodo niile sị ka a tụnyere ha ee o nwe onye mụnwa na-akwado ee mụnwa ọ na-adị m mma ịkwado ọkụ ebe ọkụ na-enwu mm, ebe ihe na-aga siriri werere ebe ihe dị mma ee ebe a na-akwụbe a- aka ọtọ eme ihe ee ị ma na mgbe ị na-akwado ihe ziri ezi o wee doo gị anya na ihe ahụ ị na-akwado na ọ bụ ezigbo ihe ị bịazie bịa hụ onye ee na-akwado ihe dị otu anyị anyị na-akwado ihe chara ụcha onye ahụ na-akwado ihe dị ojii ee mana ị ga na-eletazi onye ahụ anya ọ ka njọ ya bụrụzie na gị na onye ahụ na unu si n'otu ka a kpọ ya otu obodo maọbụ ezinụlọ maọbụ na unu nọ n'otu maọbụ na ihe na ụka hmm? ị na-elezi onye ahụ anya dịka nna ee e- e- ị manụ e- e- e- e- e- onye a wụkwa ajọ ajọ mmụọ n'onwe ya ya mgbe a bịara bịa mechaa ntuli aka ị hụ ka esi wee mee ihe na-agwụcha nnọọ ihe niile mere ma ihe na ma ndị i- emerụrụ ahụ ee etu esi wee mee anyị nnọọ ke- mee anyị kpọpe ya o wee mee m m kwuo okwu ezigbo okwu ọjọọ sị na ọ kwa ị hụrụ ndị a niile na-akwado ihe ọjọọ a o nwee ihe ọma ni- ihe ọma ga-agara ha na ọ ga-esi m n'aka ya bụ m hụ ihe ọma na-agara ha sị m were ihe a o, eh, eh, biko were m ihe na na onye a chọrọ ọbara na ọ na-anwụ anwụ nyegodi ya ọbara a ka e tinye ọbara n'ahụ ka ọ hapụ ịnwụ aga m enye aga m enye ị ghọtala ihe a bụ ihe ka njọ m gwatụrụla mmadụ maka mgbe ị gwara mmadụ ụdị ihe a ya bụ na i mee ụdị mkpebi ahụ ya bụ na ọ bụrụ na am o nwe onye e kpere ka ọ ga gbuo ya bụ onye ahụ ọ bụrụ na ị nụ na onye a na-agakwa igbu onye ahụ ozi ahụ eruola gị ntị kama ị ga-akpọ ya bụ onye sị ya ya gbafu ọ bụrụ na ị kpọghị ya wee gwa ya ọbara ahụ o nwekwa ka o si wee dị gị n'aka ya bụ ihe ọjọọ m gwatụrụla mmadụ eh? ọ dị mma na-atụfughị oge ọbụla nke iri na anọ onye họrọ iri na anọ bụ nwaada Uchenna. Nwaada Uchenna, biko, ị nọkwa ya? Ọ dị mma. Ehe.
Olee olee ihe kacha gị mkpa? Ego, ịbụ onye ama ama mm-hmm. ọganihu ndị mm-hmm. ndị ndị enyi mm-hmm. ezinụlọ na ihe ndị ọzọ. Mm, iji ya. Um, let's see. I would say um, ezinụlọ. Ezinụlọ.
Ya bụ ihe kacha gị mkpa, ihe kacha wee dị gị mkpa, na-adị gị nso n'obi, chai, ezinụlọ. Ọ dị mma. Ya bụ ihe ị na-agwa m ugbu a bụ na ọ bụrụ na e weta nde kwuru nde ee dọla ego igwe o ee ebunye gị ya ee sị gị hapụ ezinụlọ na ị ga-ahọrọ ezinụlọ ezinụlọ ewe chi m e ihe a ị kwuru eziokwu aga m anwalekwa gị nwaada ee mara ka ị ga-ere m ihi na ị nwere ike ire ezinụlọ gị etu Judas si wee ree Jesu Kristi ọ dị mm. mma ọ dị mma mm. daalụ daalụ nwanne m daalụ ee ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa ebe a ka anyị ga-akwụsị n'uhuruchi a biko nụ o nwe onye nwere ajụjụ tupu anyị na-emechi o nwe onye nwere ihe ọ chọrọ ikwu maka na oge agamiela ee oge agakwalanụ o jirila nkeji isii gafee elekere iri na abụọ ee ya anyị abakwala ụbọchị ọzọ ndị nọ na Naịjirịa o ee maka ndị nọ na Naịjirịa ndị nọ maazị Ifeanyị nọ na Washington DC ikekwe ọ bụrụ na mgbede ma ọ bụ n'ehihie ee ka ị na-aba n'ihe a mana anyị nwa ee ụra adịzi anyị n'anya ụgbọ anyị na-akụzi kwapụ kwapụ kwapụ kwapụ o nwe onye chọrọ itinye ọnụ n'okwu maazị Ifeanyị o nwe ihe ị chọrọ ikwu nwaada Uchenna ihe m na-ekwu ehe ugbu a anyị na-anụ ihe ị na-ekwu nne ọ dị mma em biko achọrọ m iji ohere a wee kelee ndị niile sonyere na emereme anyị mere taa ọ tọka nke a bụ hmm. izizi m na-esonye mana ihe mere taa masịrị m nnọọ ana m ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche nwaada Uchenna nwaada Uchenna gaa n'ihu n'ịsụ asụsụ ebe i si wee pụta maka na ndị Igbo sị na onye kpọọ ọba ya ọkpọkọrọ ndị ọzọ were ya kporo ntụ anyị agaghị ekwe ka asụsụ anyị daa mmiri anyị Tata. na-asị Igbo ga-adị gbaa mgbọrọgwụ ise gaa ise n'ihu n'inye aka n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo Chukwu gọzie onye ọbụla sonyere taa biko ise sonye n'ụbọchị ọzọ ka m wee sorokwe na-amụta ihe n'aka nke m Ise. onwe m.
ndewonu ise daalụ nne daalụ daalụ nne daalụ chai ee obi tọrọ anyị ụtọ na ọfọ niile ị gọrọ anyị dịka onye nne nne daalụ ọ ga-adịkwara gị nwa na mma ya gaziere gị maka na ọ bụghịkwa gị ob- obere aja ka ị tụrụ ee ịhụla ihe na-akụ na ịma na nne anyị so wee bido wee sorokwa wee mechie egwuregwu niile anyị gwuru o so anyị wee gwuo ya ee wee na-agbakwa anyị ume na-akwụnyere anyị aja n'ukwu nne anyị na-asị na ihe ị rụrụ ị ga-eri ee otu a ka ọ ga-adị ise ise Ee, ise ee, osisi agaghị adachi gị ụzọ ọkwa enwere osisi ọbụla hụrụ gị na-atụ nkwe anyị na-asị ifufe ya si n'ala n'okpuru ya wee bọrọ ya nnọọ gbọfuo nnọọ ee anyị na-asịkwa na ọ bụrụ na ị gaa ahịa chegide echiche o si na ị na-aga ịkụ nnu n'ahịa mmiri agaghị ezo ọ gaghị erudị eru ee nke o ji ezo ezo ọ ga-adịrị gị na mma ụkwụ agaghị eji gị a- aka agaghị akpọnwụ gị ma mmadụ niile nọ ebe a ọ ga-adịrị anyị na mma na eke n'orie na afọ nkwọ ise daalụnụ daalụ maazị ifeanyị daalụ nne daalụ nne o nwe onye ọzọ chọrọ ikwu okwu nwaada uchenna ka ihe ị chọrọ ịgwa anyị
Daalụ, daalụ. Da- daalụ daalụ sọ daalụ daalụ biko kwanụ biko kwanụ ee ee ma n'izu ụka na-abịanị anyị ga-enwekwa ihe dị otu a n'izu ụka na-abịanị eji m aka na a ga-enwe onye ọbụla ga-enwe ohere isonye anyị n'izu ụka na-abịanị Mm, ọ dị mma ka emesịanụ Emesịa. ọ dị n'izu ụka na-abịanụ ka chi foonụ
Ọ bụ.
ọ bụ